o bɛnnen don jamana a bɛ se ka basigi cogoya min na jamana kɔnɔden mana kɛ diɲɛ fan fan u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna la n ye dirisa meminta wele yɛrɛwolo debout sur les remparts o chargé de communication maa dɔ don k'a fɔ dirisa meminta analyste de fana don jamana actualitéba fɛn fɛn mana kɛ jamana in kɔnɔ yan ni jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ka don confusion na wagati wagati a bɛ a se bɛɛ lajɛlen kɛ ka information k'a tɛntɛn ka a jɛlen ta k'a di fasodenw ma min bɛ se k'a to jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni cogoya min na an ko aw ma adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min pour que ɲɛnamaya bɛ sabati cogoya min na hakili fana mako bɛ kunnafoni jɛlen de la pour que a ka se ka basigi bi an bɛ dirisa meminta an b'a ale bisimila thèmeba fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo thèmeba fila min dirisa ka ɲinini a n'a ka faamuyali ye min ye nin thèmeba fila in na a bɛ na ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ faamuyali sɔrɔ a la aw b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kodɔn ani faamuyali min b' a la dogo tɛ sani an ka don kɔnɔ o don ko an ni dirisa tun ye emisiyɔn dɔ kɛ anderamboukane situation kan n'o ye menaka mara ye mɔgɔ caman ye an wele ka bɔ yen localité la k'a fɔ ko dirisa ka analysew vraiment k'u bɛɛ ye a féliciter kosɛbɛ ko n'o y'a sɔrɔ mali kumakɛla bɛɛ bɛ tan a journaliste bɛɛ bɛ tan a activiste ni a chroniqueur bɛɛ lajɛlen bɛ ko i n'a fɔ dirisa ko tun waati y'a sɔrɔ jamana bɛ niveau min na ko an tɛmɛna yen na ka sabu kɛ a ka kunnafoni jɛlen don en même temps a bɛ analyse kɛ cogoya min na fana a bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min i b'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ ka bɔ a da tiɲɛ don an bɛ dirisa yɛrɛ fo o la kosɛbɛ k'a fo aw bɛɛ ye layidu min bɛ an ni aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye de ka kodɔnna mɔgɔ lafaamuyalen k'u wele ka na sigi plateau sanfɛ o ka se ka kuma o hukumu kɔnɔna de la la réunion de haut niveau du conseil de sécurité de l'ONU L'ONU ka jalajɛba kɛra kunun jalajɛ min kɛnɛ kan son excellence colonel assimi goïta a ye a ka ciden ci mali ka ciden jamana kɔnɔdenw ka ciden n'o ye ministre des affaires étrangères ye abdoulaye diop n'a fɔra ko abdoulaye diop ni cɛkɔrɔbaw sigilen don o bɛ wuli k'u jɔ ni minw jɔlen don bɛ wuli k'i sigi ka bonyamasegin kɛ abdoulaye diop ye k'a dɔn k'a fɔ jamana den sɛbɛ dɔ don minisiri dɔ don minisiri min ni a ka baara ni o dogolen tɛ fasoden si la a tun bɛ nations unies na a ye kumakan min fɔ ka kumakan ta k'a di aw ma bamanankan jɛlen na kumakan laɲini ye jumɛn ni jumɛn de ye dirisa meminta a bɛ ɲɛfɔli kɛ o la ni an bɔra o yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b' a dɔn yɛrɛwolo debout sur les remparts a ka kɛlɛ fanba dɔ kɛra forces étrangères minnu bɛ mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la force française olu bɛ se ka taa cogo min na barkhane ni takuba fo ka taa se a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma yɛrɛwolo debout sur les remparts ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bila wulikajɔ la min bɛ se ka to faransi bɛ taa don min u bɛ kɛlɛ daminɛ mɔgɔ caman ko k'a fɔ ko u tɛ fɛn dɔn k'u tɛ fɛn kalama ko faransi bɛ se ka taa cogo di mais exemple yirala diɲɛ bɛɛ la mali ye faransi tɛgɛ minɛ k'a tɛgɛ bɔ mali koɲa bɛɛ lajɛlen na an ka kan min tun bɛ eh, menaka an y'a mɛn k'a fɔ kunu ko faransi eh, barikan maa mun tun bɛ o kan fana kɔnɔ k'u y'u ka minɛnw n'u ka kosow bɛɛ lajɛlen cɛ k'u ye kan in fana bila ni ala sɔnna nin thème ba fila dirisa mementa a bɛ explication di aw ma aw ka se ka nin thème ba fila in aw ka se ka olu dɔn nka sani n ka kuma di dirisa ma an bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan arajoso dɔ bɛ minnu y'u ka baara bila émission in mana ban o bɛ tila k'an ka émission in ta o bɛ a rediffusion u b'a kɛ u ka arajo la a rediffusion bɛ kɛ ni arajo caman na bi arajoso kɛra arajoso tan ye mali kɔnɔ bi arajoso tan de bɛ min bɛ ka émission diffuser an bɛ ala fo ka ala barikada an n'u ye ɲɔgɔn dɔn u tɛ k'a kɛ anw kama u bɛ k'a kɛ faso de kama ka sabu kɛ kumakan min bɛ ka bɔ an da faso ko don arajoso fɔlɔ ye arajo islamiki ye ale bɛ kolokani arajo daɲɛ fm o bɛ nara cikan fm o bɛ kɔlɔnjɛba mirakil fm o bɛ buguni arajo gɛnɛkan ale bɛ fana filadugu fm ale bɛ kasaro n'o bɛ kita fɛ arajo wasulu o bɛ yanfolila watini fm o bɛ ɲɛna o bɛ sikaso mara fɛ fo ka taa ta se arajo sanso fm ma ale bɛ sanso morila ni o bɛ buguni mara la arajoso kura min farala kan sisan o ye arajo toguna fm ye ale bɛ banyangara vili yɛrɛ yɛrɛ la banyangara vili yɛrɛ yɛrɛ la ale bɛ yen a directeur de programme o ye alayi banu ye arajo fréquence yɛrɛ yɛrɛ banyangara a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔrɔ ni fréquence min ye o 96.1 megahertz donc an bɛ alayi banu an bɛ ale fo ka banyangara cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka ni arajoso ninnu ka promoteur ani a auditrice ni a auditeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka kanu to u bɛ ka baara min kɛ jamana kɔnɔdenw fana bɛna a baara dɔn ni ala sɔnna inshallah an bala n'o bɔra yen an bɛ foli lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma sponsor fɔlɔfɔlɔ ye bama dramera ye n'ale produit garden pdg ba ye fo ka taa se agence de voyage al omra ma hiji ani umra n'o bɛ aw bolo ala ta kɔfɛ aw bɛ se ka aw jigi da agence de voyage al omra kan ka taa se boisson énergétique iber ma an yɛrɛ bɛ na min min sisan ka sɔrɔ ka don émission kɔnɔ ani mouchoir douceur mɔgɔw an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ni o bɔra yen an bɛ foli fanba lase an ka sirifukɛ ma sɛk serif cami ayidara sɛk serif cami ayidara ale grand frère ye délégation ba wili ka bɔ yan ka taa taa maroc kɛrɛnkɛrɛnya la ka dugawu kɛ faso ye a n'a ye a ka kabako fura kabako fura min bɛ yen mɔgɔ caman y'a témoignage k'a ɲɛ ko sɛk serif Cami k'a ka fura in k'a ka wusa kosɛbɛ ni maa min mago bɛ fura in na halisa aw bɛ se ka weleli kɛ 98 98 03 03 o ye Sɛk Cami ka kabako fura aw bɛ se ka a lasɔrɔ n'o o ye an bɛ foli lase a yɛrɛ ma a yɛrɛ bɛ déplacement na fɔlɔ an balimaw an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ n'o ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ Dirisa Mɛmɛnta i ni ɲantuma nba Sidibe kɔri baasi t'a la alhamdulila an bɛ Ala tanu kan jumɛn b'i bolo k'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala tanu ale min sɔnna an ka sigi nɔ nin waati na ka tila k'a ɲini a fɛ fana a ka an dɛmɛ émission in an k'a kɛ lahala kɔnɔ lahala min ni a bɛ jamana nafa ka jamanadenw nafa a k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma ka sɔli an ka kiraba in kan ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ n'u jɔlen don nin waati na jamana in ye an b'u fo ka tila ka dugawu k'u ye mɔgɔ mɔgɔ fana bɛ nin waati na k'u bɛ ka boli jamana kɔ ko fo ka dankari a la an b'olu fana fo ka tila ka ɲini ala fɛ ko ala ka bɛɛ sara kɛwale la i kɛwale la ani i bɛrɛmata la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ an bangebagaw fo kosɛbɛ minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababuya ye Sidibe k'i fo kosɛbɛ ka yan baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo sans exception ka tila ka auditeurs ni auditrices ni abonnés ka bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan surtout an bɛ diaspora fo kosɛbɛ diaspora ni foli ka kan Dirisa i nisɔndiyalen don bi o bɛ dɔn i yecogo la an b'a dɔn i yecogo la bi k'a fɔ i nisɔndiyalen don nisɔndiya kɔfɛ fana a dɔnnen don k'a fɔ madamu fana o fana selen don o kɔrɔ ka sabu kɛ n'i ye awa n'i ye dutigi bɔlen ye a nisɔndiyalen don i b'a dɔn k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la awa ani awa dutigi muso a ni o ka di kosɛbɛ Diri o bɛ dɔn i ka nisɔndiya sababu la bi Dirisa an y'a ye an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a kɛra référence ye Afrique bɛɛ bolo bi Afrique den bɛɛ lajɛlen bɛ a disi gosi n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya panafricain bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ciden ɲuman don minisiri ɲuman don fasoden ɲuman don Diri a taara Nations Unies na jamana kɔnɔden caman ye an wele ko Abdoulaye Diop ye nin baara in min kɛ anw de bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan minnu bɛ diaspora la minnu bɛ togoda la ka tɛmɛ ni internet n'o ye Facebook kɛ groupe WhatsApp fo ka se arajo minnu b'u synchroniser an na k'an ka jamana kodɔnna wele ka na an ka sigi an ka kuma Abdoulaye Diop taara min fɔ diɲɛ ɲakɔrɔ a ka se ka dɔn nin kana kɛ ko dogota ye a ka dɔn k'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ faso in ye fasodenw b'a dɔn o ye Diri wele kun ye fɔlɔ an ka thème ba fɔlɔ Abdoulaye Diop tagalen ye a mun ni mun de fɔ minnu yɛrɛ bɛ se ka fasodenw k'u motiver u ka jamana kanu k'a dɔn k'a fɔ jamana kanu lɛmɛnɛna don don Sidibe an kɛlen kɔ ka an jigi da ala kan k'an ɲɛsin Modibo keyita ni Asimi ma bamananw ko ten ko mɔgɔ bɛ i teri jogo bɛɛ ta fo n'a kɛra a ka cɛɲɛ ye Diop y'an teri ye i yɛrɛ ɲɛ la bɛ taa ka cɛ diplomatie la voilà bɛna kuma Diop kan don o don an b'an bila Diop golo la ka na kuma Diop kan pour que Diop fana k'a dɔn k'a fɔ ko fana

ko ko dɔ bɛ diɲɛ na quoi mali tɛ dɛ i b'a dɔn nin sen fɛ ko ko dɔ bɛ diɲɛ na wa ko dɔ yɛlɛmatɔla don diɲɛ na quoi parce que diɲɛ parce que diɲɛ de kun sigilen filɛ nin vous savez ala t'a di bɛɛ ma dɛ ka e kelen tɔgɔ don diɲɛ bɛɛ da ka diɲɛ bɛɛ ɲɛsin kelen ma ala t'a di bɛɛ ma ala t'a kɛ bɛɛ ye quoi diɲɛ bɛɛ de kun sigira kun ka kuma mali kan et puis o kuma in kɛra sababuya ye Ee Haile Selassie ka discours min n'a fɔra ni Bob Marley y'a ta k'a kɛ dɔnkili c'est-à-dire a tɛ nin bɔ quoi Haile Selassie ka discours bɛ diɲɛ minɛ awɔ non a tɛ nin bɔ a tɛ Abdoulaye Diop ka a tɛ nin bɔ a tɛ nin bɔ Haile Selassie nana aa ka na farafinw hakililata ye min ye u bɛ fɛ diɲɛ ka taa cogo min na i m'a faamu ani ka fɛn dɔ bɛ ka kɛ ko k'a dabila mais Haile Selassie ma t'i sigi an bɛ an bɛ bloc min kɔnɔ u yɛrɛ bolo an bɛ u ka monde occident min kɔnɔ a belebeleba saba aa États-Unis Angleterre faransi o belebeleba saba ka kuma Abdoulaye Diop ka taa i sigi ka kuma ta o belebeleba saba bɛɛ lajɛlen ka kuma ta k'a démonter kelen kelen a bɛɛ tilalen waati u bɛɛ kelen kelen ka kuma ta k'a démonter kelen kelen ka tila k'u kelen kelen na bɛɛ lajɛlen bila place la biki ni papiye a bɛ ka bɛɛ noter
ɛɛ Haile Selassie m'a fɔ n tɛ o, Karafi de delila ka kuma in fɔ Nations Unies na, unhun, don min na a ye ONU Charte n'a y'a ta k'a fara o don, unhun, mais hali o la Karafi m'a kɛ tan mais bref min tun bɛ Nations Unies na, unhun, ɛɛ Minusma ka mandat a bɛ ban nin kalo in tile bi saba, unhun, donc san o san yanni ka mandat ban u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ, unhun, ɛɛ secretaire général ale bɛ arap kɛ n'ale arap kɛ a bɛ arap perezte dɔnku u bɛ taga u bɛ deba de fɛn kɛ dɔnku o deba la bɛɛ bɛ fɛ ta fɔ kɔnɛ sete kɔnɔ dabɔ kɔnɛ sete ni y'a ta o de ye sari diɲɛ yɛrɛ ko gɛlɛnbaw bɛ fɔ min na ani diɲɛ ko gɛlɛnbaw bɛ kɔman de la u bɛ sɔn ma yɔrɔ min u bɛ u bɛ ban ma yɔrɔ min na ni ye kɔnɛ sete yɛrɛ ta ka lajɛ an bɛ don n'a fɔ bi jamana tan ani duuru de bɛ a kɔnɔnada la o jamana tan duuru la duuru bɛ yen nɔ u b'o wele ko membre permanent tan bɛ yen u b'o wele ko membre non permanent membre permanent ninnu ye o ye ameriki rusi sini faransi ani Angleterre o ye an bɔlen deuxième guerre mondiale la mɔgɔ minnu ye droit de veto d'u yɛrɛ ma ka t'u sigi yen disiba duuru donc n'olu kelen ko ko n t'a la a tɛ kɛ bilen n'u bɛɛ sɔnna min ma o bɛ se ka kɛ mais ni kelen ko n tɛ a tɛ kɛ mais a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ kɛ o b'a sɔrɔ kelen n'a fɛ o tɛ a b'a abstention kɛ o ye jumɛn ye a b'a yɛrɛ minɛ a t'a fɔ n b'a la a t'a fɔ n t'a la donc o bɛ sira di tɔw ma ka taa kɛ waati sera ko ko sisan ko diɲɛ tɛ se ka to nin duuru dɔrɔn bolo ko ka dɔ fara u kan mais comme olu man bon ka tɔ bɔ donc ko sisan ko ka membre non permanent kɛ o membre non permanent ninnu élection de bɛ kɛ comment dirais la u bɛ san fila fila kɛ o san fila fila a bɛ ta diɲɛ selekew fɛ quoi donc u bɛ mɔgɔ jamana tan ta ka taa fara a bɛ kɛ jamana tan donc ni ko min gɛlɛyara diɲɛ na olu de b'u sigi u b'a kuma fɔ Nations Unies ka mɔgɔw bila ka taga ONU ka mɔgɔw bila ka taga kɛlɛkɛyɔrɔ la ninnu de b'a décider ni ninnu ko ko mɔgɔ mɔgɔ kɛmɛ ka taa mɔgɔ kɛmɛ ka taa n'u k'u ka segin ka na so fana u bɛ segin so ni ninnu ko mɔgɔ kɛmɛ ka taa min kɛ a bɛ taga o de kɛ donc u ye min bila ka na anw fɛ yan n'o ye MINUSMA ye comme a ka mandat bɛ ban le trente donc secrétaire général ye rapport dɔ kɛ rapport ne mɛnna kuma fɔ la rapport kɔnɔ u ye manamanakan caman sɛbɛn a kɔnɔna na i m'a faamu o rapport tun ka kan ka présenter nin kalo tile saba Diop taara don min na donc o senfɛ ni ale y'a ka rapport présenter sisan fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo di n'ale y'a ka rapport présenter tɔw bɛ na olu b'u hakililata fɔ mais faransi de tun bɛ kuma an tɔgɔ la donc an fɛla ta tun tɛ fɔ i tun b'a ye an ka minisiriw bɛ taa sigi faransi kɔfɛ a yɛrɛ a yɛrɛ a yɛrɛ a yɛrɛ tulokɛla kuma a ironie ye jumɛn ye Diop ye taako caman kɛ nin kɛnɛ kan ni kɛnɛ kelen awɔ Diop ye taako caman kɛ nin kɛnɛ kan mais a ma nin kuma ninnu ɲɔgɔn kɛ o de la an kan ka Assimi ka leadership k'a fɔ i m'a faamu parce que i kɔmɔgɔ pour que ka se ka ja don a la fo ɲɛmɔgɔ ka farinya mɔgɔ man farin jigi da ni ɲɛmɔgɔ man farin hali n'i ye kɔfɛmɔgɔ kɛ tasuma ye a tɛ se ka taga yɔrɔ jan parce que n'i y'i kɛ cogo o cogo a bɛ bɔ place la yɛrɛ a bɛ a bɛ c'est comme si n'i ye fɛn ta mobili in tɔgɔ bɔlen filɛ n kɔnɔ n'i ye u ka basini ninnu basi fitinin ninnu mhm. n'i y'olu ta sisan nɔ quoi ka Ferrari ou bien fɛn Lamborghini moteur k'a la quoi mhm. a tɛ taa o a tɛ taa moteur kɛnɛ mais mhm. coque tɛ se ka coque tɛ se k'a ta donc a kun b'o cogo la quoi maintenant u tagalen jamana minnu tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ b'u fɛla ta fɔ kunu ɲɔgɔn o don na ɲɔgɔnye a ɲɛmɔgɔya tun bɛ ni n ma fili Albanie Albanie représentant de bolo o de tun bɛ ka séance présider Diop taara yanni u kɛnɛ ka sigi fɔlɔ faransi de wulila fɔlɔ ka don jamanaw kan quoi a taara don Américains kan ka don Anglais kan ka don Chinois kan ka don Albanie kan ka don fɛn Inde kan ka taga don Brésil kan fɔlɔ ko ko mun kɛra Nations Unies MINUSMA ka mandat min filɛ nin ko n'a kan ka renouveler ko ni mandat renouveler tɔ la sisan nɔ quoi k'u ka min fanga bonya kɔnɔna la quoi k'o ye hakɛ sigilen ye quoi adamadenya hakɛ quoi campagne ko k'o de bonya kɔnɔ kun de b'a la dɛ kun de b'a la parce que sisan ni ko n'u y'o bonya kɔnɔ sisan u bɛna mun kɛ parce que faransi ko u ye rapport kɛ ko mali sɔrɔsiw bɛ ka taa bin mɔgɔw kan k'u faga donc o ye ka taa mɔgɔw ka hakɛ tiɲɛ ye quoi donc n'u ye hakɛ kɔlɔsili fanga bonya a kɔnɔ sisan u bɛna mun kɛ o la ka mali sɔrɔsiw bali ka taga yɔrɔ dɔw la O cantonner ka mali sɔrɔsiw bali ka taa kɛlɛ kɛ an yɛrɛ fa dugukolo kan donc Faransi ka laɲini o de ye quoi donc a ko ko ka hadamadenya fɛn ka hakɛ lakana ko k'o de bonya a kɔnɔ kosɛbɛ imaginez san joli a presque san tan aw nana k'aw ka na mɔgɔ de dɛmɛ kɛlɛ la sɔrɔsi ba yirikaw sara dugu cira lakɔlisow datugulen fɛn bɛɛ datugulen au lieu que aw ka na ka armée de dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ aw t'o kɛ dɛ aw bɛ na de ko ka armée de bali ka taa fan dɔ fɛ i ma i ma ŋaniya ye donc c'est pour que armée ka monter en puissance min ka kɛ ka se ka caman bɔ o la o yɛrɛ de senfɛ Sidibe ne ye analyse dɔ sɔrɔ ka fara n ka analyse dɔ kan parce que nin Wagner ko kuma in ne kɔni tun b'a dɔn a fɔkun tun ye ka Mali lagosi ka Mali armée lagosi exaction ko kuma ninnu fana ne tun b'a dɔn a fɔkun tun ye Mali ka Mali lagosi ka Mali armée lagosi kunu o don na de ne y'a ye k'a fɔ jaa Wagner ko kuma in faranga min b'a la i b'a dɔn o ye min ye i b'a dɔn wa c'est à dire a dabɔkun de ye k'a jira k'a fɔ ko ni Irisi sɔrɔsiw taara yɔrɔ o yɔrɔ ko tiɲɛni de bɛ kɛ parce que e k'a jateminɛ exaction ko kuma fɔra Faransi fɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ Wagner fɔ ka fara a kan u bɛ Irisiw tɔgɔ fɔ ka fara a kan o de don voilà donc kuma kɔrɔ ye jumɛn u bɛ Irisiw kɔ k'a yira k'a fɔ ko Irisi sɔrɔsiw tɛ sɔrɔsi ɲɛnama ye mɔgɔ ni Irisiw man kan tɛ ka jɛ quoi i m'a faamu donc u b'a bonya kuma in kɔnɔ kosɛbɛ n'o tɛ a ye k'a jateminɛ an ye Andéramboukane ko kuma kɛ yan n bɛna ka kuma filɛ ne sen na kalo saba ou bien kalo naani ko sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ an ka armée taara u ni GATIA ni MSA u bɛ ka kɛlɛ kɛ fo bi i ye exaction ko kuma mɛn wa i ma kuma mɛn parce que Français yɛrɛ ko ko pour le moment ko Irisi tɛ yen fɔlɔ quoi
donc ni Irisi de nana tiɲɛni bɛ kɛ ni Irisi nana tiɲɛni min kɛ donc o la ni Irisi tɔgɔ mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ u b'a dabɔ kama jagoya ka o yɔrɔ yɛlɛma jagoya la donc ko ka mandat yɛlɛma k'a kɛ nin ye Irisi ko olu tɛ jɛn n'a ye ko d'ailleurs MINUSMA yɛrɛ bɛ cogo min na fɔlɔ a tɛ Mali arranger parce que a ka kan ka baara min kɛ a tɛ k'o kɛ bɛɛ jɛnnen don n'a ye Poutine ka mɔgɔ ye Poutine ka mɔgɔ mankan filanan ko jumɛn ko MINUSMA yɛrɛ ko ka caman bɔ a ka baara la Mali la i m'a faamu wa ka dɔ bɔ a taayɔrɔ la ka dɔ b'a ka baara la quoi jama bɛɛ u tɛ fɛn na mɔgɔ ba tan naani k'o tɛ foyi foyi la quoi ko ka dɔ bɔ u ka baara la k'u ka restreindre dɔɔni quoi a sabanan ye jumɛn ko fɛn min ye lakana hakɛko kuma ye k'olu to kuma la yɛrɛ ni minisuma ka mandat bɛ renforcer a bɛ taa kɛlɛ a bɛ taa kɛlɛ kɛ n'a tɛ taa kɛlɛ kɛ a b'a dabila kuma ban pewu i m'a faamu wa ko ni faransi y'a essayer mhm. k'a fɔ ko ale bɛna taga a ye min fɔ nin ye ko k'o lapasi jagoya la k'ale b'a ka veto imposer mhm. donc minisuma ko ko yɛrɛ b'a dabilalen o ye résolution ko kuma yɛrɛ dabilalen donc mandat tɛ renouveler tuguni Irisi ko tan donc le 13 ah. u taara baro sigi mhm. k'u to nin kan kan o y'a sɔrɔ Abdoulaye Diop ni presque bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kelen kelen ani Russie ka membre min bɛ u ye ɲɔgɔn ye ani secrétaire général ka adjoint min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don ala kuma ma u ye ɲɔgɔn ye ani faransi ta u ye ɲɔgɔn ye ani Chine ta ye ɲɔgɔn ye ani presque ani bɛɛ ta ye ɲɔgɔn ye kelen kelen a ye bɛɛ hakililata faamu a kan ka min fɔ bɛɛ a y'o bɛɛ faamu sisan nɔ donc u taara u sigi kɛnɛ yɛrɛ kan sisan donc u sigilen kɛnɛ kan u ye kuma di bɛɛ ma kelen kelen faransi ni anmeri faransi Amérique ani Angleterre i b'a ye olu taara fan kelen fɛ même n'a sɔrɔ cette fois-ci ne ye faransi fɛn dɔ jateminɛ faransi la o ye jumɛn faransi ye dɔ bɔ tɔn na dɔɔni n'a ma fari faga ka ca ka taa min na ça m'a tellement surpris parce que hali faransi y'a essayé ka mali tanu dɔɔni ee mais cɛ u ka membre ka kuma la kelen parce que laɲini dɔ tun b'a fɛ ka ɲɛsin mali ma donc n'a ye bɛna laɲini kɛ i bɛna mali deli ka fɛn dɔ deli mali bolo n'i ye tɔn layɛlɛ donc c'est comme si premièrement laɲini dɔ b'a bolo ka ɲɛsin mali ma a bɛ tɔn jigin deuxièmement comme bɛɛ kɛlen don k'a ye ko ne de ye fɛn tiɲɛba ye bɛɛ kɛlen don k'a ye k'a fɔ ko c'est-à-dire n ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye quoi donc kuma min bɛ n bolo na n k'a don amerikɛw ni angilɛw da donc faransi y'a ka kuma don amerikɛw ni angilɛw da donc a yɛrɛ bɛ n'i sigi sisan nɔ k'a kɛ n'a fɔ ale ma kojugu kɛ quoi n'a fɔ ko in kɔni ka ɲɛ o de ka di ale quoi donc ka na a sigi faransi membre min bɛ yen o ye kuma ta amerikɛw ye kuma ta irisiw ye kuma ta siniw ye kuma ta Indiens ye kuma ta n'i y'a jateminɛ irisi Chinois ani Inde olu bɛɛ taara fan kelen fɛ dɔ bɛ ka fara halisa c'est comme diɲɛ bele a jateminɛ dɛ diɲɛ belebeleba wɔɔrɔ de bɛ yen sisan belebeleba duuru in o ye membres permanents ye u b'a fɔ olu ma ko olu ye puissances ye mais belebeleba kelen min bɛ yen n'a gunden don u la n'u bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko a bɛ na a bɛ k'u tɔ la latɛmɛ o ye jumɛn ye o ye Inde o fanga bɛ Inde la sisan dɛ jama de bɛ yen ko jama diɲɛ fanga ye jama de ye quoi Aa sinon Inde bilama kɔni kɛ tiɲɛ yɛrɛ la, u bɛ ka u bɛ u bɛ ka puissance donc e ka jateminɛ, unhun, signe fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ, unhun, c'est comme si an bɛ don min na i n'a fɔ bi, diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ, unhun, hadamaden 7 milliards et quelques in o fanba bɛ Mali ka côté la, unhun, parce que chinois, russes ani ɛ ani Inde n'i y'o saba fara ɲɔgɔn kan o ka ca ni Américains ni Français ni Anglais siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ t'o la c'est comme diɲɛ fanba o bɛ Mali ka fan fɛ wa diɲɛ fanba ninnu bɛ ka baara min kɛ a man di diɲɛ fanba ye donc ɛɛ membre tɔ minnu tun bɛ yen olu dɔw bɛ nalen u bɛ kuma dɔw ta u bɛ kuma dɔw kɛ cogo sugu dɔ la maintenant n'a nana a jateminɛ Abdoulaye Diop ye Faransi ka kuma jaabi ka Angleterre ka kuma jaabi ka Amérique ka kuma jaabi ani secrétaire général yɛrɛ ye rapport min présenté k'o rapport fana k'o fana jaabi k'a bɛɛ jaabi jaabi cogo la siga siga na tɛ min na quoi. n'an y'a daminɛ faransi la fɔlɔ faransi membre permanent min tun bɛ yen ale ko ko minusma ko nafa bɛ minusma na kosɛbɛ donc ko fo minusma membre ka minusma mandat ko ka dɔ fara a kan kɔmi k'olu b'a ɲini nations unies fɛ u ka sɔn ni minusma ka mandat nin ni dɔ farala kan wala minusma ka sanfɛ kɔlɔsili ko barkhane b'o kɛ donc ko ni mali sɔnna o ma quoi o donc ale t'a fɛ barkhane ka taa sa
depuis deux mille kɔmi n'an ye faransi ko kɛlɛ daminɛ i b'a dɔn macron ni hollande ninnu ali mali yɛrɛ tun bɛ min fɔ an ma i b'a dɔn k'an de y'u wele u tun b'o de fɔ a de y'u wele sisan b'a fɔ k'a b'a dɔ ta ɔ kunun olu de b'a fɔ k'u bɛ na u y'o fɔ sisan sisan kɔni olu ko k'u bɛ na o kuma cɛn bangenen donc u ka tagalibaliya kun tun tɛ anw ye bilen dɛ yan toli de tun nɛgɛ b'u la i barkhane sanfɛ aw ka sanfɛla yan ko ka donc ni u ka sɔn ma parce que ko rapport la a yirala k'a fɔ ko ni olu tɛ yen nɔ minusma tɛ se k'a yɛrɛ lakɔlɔsi donc olu bɛna ka na minusma kɔlɔsi sanfɛla fɛ ka yɛlɛko kuma don quoi sɔrɔdasi ba tan ni saba avion b'u bolo diɲɛ fɛn b'u bolo olu tɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi non cɛn yɛrɛ la to kun t'olu la ni yɛrɛ lakɔlɔsi o kun ye donc ale y'o fɔ
ɛɛ américains ka représentant min bɛ o kuma ta o ko bon ko wagner de ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a taara diɲɛ yɔrɔ la k'a tɛ foyi ɲɛ ni cɛnni tɛ quoi ko kuma halisa wagner ko kuma de bɛ sen na i m'a faamu et puis ko nin y'a kalo fila ye ko olu y'a fɔ mali ye ko mura ko ko kɛra k'olu ko ko mali ma k'u ka sira di minusma ma ko u ka taga fɛn na u ka taga mura ko ka taga enquête kɛ ko jusqu'à présent ko mali tɛ ka sɔn ma quoi donc ko ko min tɛ se ka bɛn quoi ko u bɛ ka minusma mɔgɔ bali ka taa ni ka segin kɛ u bɛ k'u ka avion bali ka pan donc ko tɛ se ka bɛn quoi i m'a faamu bon a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'a ɲagaminen don dɔɔnin o ye mandat in yɔrɔ ye o yɔrɔ de la i b'a ye k'a fɔ ko ameriki tɛ jamana ye mɔgɔ kan ka da jamana min na ameriki ambassadeur min bɛ yan a bɔra k'a fɔ kɔsa na ko ameriki bɛ mali soutenir kalo mugan ni naani na a y'a fɔ tele yɛrɛ la a y'a fɔ diɲɛ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ɔ comment dire la u ka membre min bɛ nations unies na o cogo di ko kalo mugan ni naani ko olu tɛ se k'a minɛ quoi i m'a faamu ko fo mali ka na ni fɛn dɔ ye tuguni ko ka suivi minnu mécanisme kan ka sigi ko fo olu ka sigi ko k'o lajɛ bon a ye olu fana ye nin ɲɔgɔn caman fɔ fɛn min anglais ye olu kɛlen ka kuma ta olu de y'a jira k'a fɔ ko mali bɛ yɔrɔ min na bi k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ko foyi tɛ yan nɔ ni mercenaires tɛ wa ye faransi kuma ta a ma ninnu fɔ a nana ka ni masuma k'i kɛ cogo sugu dɔ la waati dɔ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna kuma gɛlɛn fɔ ka tila k'i jigin mais o y'a sɔrɔ a kun donna anglais ni américains ka fɔlɔ donc a bɛna min fɔ a y'o d'olu da k'a ka discours tila i m'a faamu donc ko mali mali tɛ ka minusma bonya u bɛ ka minusma mɔgɔw bali ka taa yen fɛ donc fo minusma mandat ka fɛn ale fana nana ka n'i ta bɛɛ fɔ k'a ban ka taa donc diop nana kuma ta yanni diop ka kuma ta fɔlɔ irisi ka représentant min bɛ ale de ye kuma ta ale ko ko fɔlɔ ko américains ni français ni anglais bɛ nin ko min na nin ye tantɔ quoi ko nin tɛ foyi ye ni jɔnya wale baaraw tɛ quoi
irisi la ko nin ye jɔnya wale baaraw de ye quoi ko jɔnya wale min n'a n'a sɔrɔ ko n'u y'a dabila k'u bɛ ka continuer k'a kɛ ko n'i y'a ye farafinna yɛrɛ bɛ to kɔ ko surtout k'a bɛ exemple ta mali kan mali ye jamanaba de ye ko n'i ye mali tariku ta k'a jateminɛ ko kalansobaw tun bɛ yan kodɔnnabaw tun bɛ yan ko munna mun de ye farafinna to kɔ ko mun de ye mali to kɔ parce que ko ninnu ka jɔnya de nɔ don wa ko jɔnya in fana k'u ko k'u y'a dabila da de la mais u m'a dabila dɛ k'u ka continuer tuguni ka mɔgɔ dɔ bila an na ka jɔnya kɛ u place la tuguni quoi Irisi ka représentant bɛ ka kuma fɔ ta diɲɛ ma ɲɛna faransi ka kɛwale min awɔ faransi ka kɛwale min a tila ka kuma min fɔ tuguni n'a nafa ka bon kosɛbɛ a ko ko n'i ye mali ta k'a lajɛ bi ko n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ mali ka hɛrɛ fɛ n'i b'a fɛ mali ka bɔ de ko mɔgɔ si man kan tɛ k'i tugu bi ko n'i ko k'i bɛ mali jagoya bi ko a ka taga élection na ko k'a sɔrɔ a ma temps ta ka labɛn kɛ ka lakana dɔ bɛ na k'a sɔrɔ a ka fɛn dɔ bɛ olu ma ɲɛnabɔ ko ni e b'a fɛ ka mali stabiliser de ko n'i ye mali pousser ka taga élection na ko a bɛna tila ka taga bin fɛn kɔnɔ min ka jugu n'an filɛ nin min kɔnɔ bi donc ko mali situation bɛ cogo min na ko faut que temps de ka ta nin ye russie mankan ye nin ye russie mankan ye ka fɛn dɔw dilan ka ɲɛ et puis ko u ka kan k'a dɔn fana k'a fɔ ko mali ye jamana min ye surtout farafinna ye jamana min ye c'est à dire ko ni mɔgɔ min ye mali diya jamana min ye mali diya quoi donc mali ni olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi donc ninnu kana n'a fɔ ko U bɛ wagner ko kuma wagner ko kuma ni irisi ko kuma dɛ a don t' a bɔra ta dɛ mali ninnu de bɛ baara kɛ mali ninnu de tɛ baara kɛ quoi donc ko ninnu k'u ko kuma ninnu k'u k'olu dabila et puis k'u b'a dɔn fana ko k'a fɔ ko kuma fɛn fɛn b'u da yan nɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw binna yen fɛ a dɔn ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a bɛɛ dabɔkun de ye ko pour que ka mali sɔrɔsiw tɔgɔ cɛn ani ka irisi sɔrɔsiw tɔgɔ cɛn quoi Ja anw ka sara ka bɔ anw ka sara a ko o nana o nana ne ko basi tun bɛ yen sara muso in nana ka n'a don fɛ ko ninnu kelenkelen bɛɛ lajɛlen sigilen filɛ nin k'u b'a fɔ ko k'u bɛ taa mercenaire ko kuma fɔ ko ninnu kelenkelen bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔsiw tɛ mɔgɔw ka jamana ka mercenaire la
nin ye irisi mankan de ye irisi mankan faransi jaabitɔ ani états-unis jaabitɔ ani allemand jaabitɔ ko société de mercenaires bɛ ninnu yɛrɛ fɛ k'u kɛlen k'u bila ka taa farafinna jamana dɔw la olu de minnu sigi k'u bɛna n'a fɔ mɔgɔ ma bi ko mercenaires don ta bɔ, ja irisiw yɛrɛ irisiw yɛrɛ tun ye kuma kuma kuma kuma M'a yɛrɛ fɔ donc an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko mali kan ka dɛmɛ de et puis ko mali kan ka fo mali armée bɛ ka baara min kɛ nin ye irisiw kumakan ye ni irisiw toujours kumakan ye mali armée bɛ baara min kɛ ko ka mali fo o la de au lieu k'u ka n'u sigi k'u bɛna na mali lagosi k'a fɔ k'a don ta a bɔra tantɔ quoi i m'a faamu et puis ko minisma awɔ nafa b'a la nafa b'a la n'a sɔrɔ ni minisma ka mandat bɛ kɛɲɛ ni mali ka laɲini ye mali a ka di mali to minisma ka bɛn ni mali ka laɲini i m'a faamu wa mais k'a kɛ dɔrɔn ko ka mɔgɔ dɔ bila ka taga non non a ye kuma caman wɛrɛ fɔ ka fara o kan mais i bɛ se ka nin ta kumaba kumaba la ale ka kuma kɔnɔna la siniw fana nana olu fana ye mali fo kosɛbɛ mali bɛ ka baara min kɛ Inde fana nana o fana ye mali fo kosɛbɛ quoi maintenant Diop kɛlen ka kuma ta fɔlɔ Diop ko ko a b'a yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ quoi k'a fɔ ko situation min filɛ nin ye mali la yan fɔlɔ quoi ko bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ ko ninnu de taara bin libi kan u saba kun bɛɛ kun sigilen bɛ o de la ne ko Diop kun ka fari kunun ka tɛmɛ a y'o bɛɛ tan a ko ko fo bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko o kɔrɔ kuma kɔrɔ jumɛn faransi angleterre amérique aw de taara fara ɲɔgɔn ka taga libi bombarder ko bɛɛ k'a dɔn fɔlɔ gɛlɛya min mali kan ko u taara libi cili min kɛ i m'a faamu wa surtout hali irisi seginna o kuma in kan ko u taara libi ci k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini mɔgɔ fɛ Diop ko ko aw taara libi cili min kɛ ko o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye mali kan o de kɔlɔlɔ bɛ sahel bɛɛ k'a ko dɔn fɔlɔ quoi et puis nin y'a san yirika san yirikaw ye minisma nana mali la dunanw sɔrɔsi dunan wɛrɛw bɛ yan na ko mais ko laɲini kun ye min ye k'a ma sabati mali kun bɛ min nɔfɛ a ma sɔrɔ ee ko ale b'a yira diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ k'a fɔ ko faransi ye laɲini min kɛ ko k'a fɔ ko minisma ka na donc barkhane bɛ minisma protéger sanfɛla fɛ k'an tɛ sɛbɛkɔrɔ tɛ
Abdoulaye Diop a ye a ye kɛrɛ bila a ye kɛrɛ bila émission na kɛrɛ k'a tɛ kɛ komi Barkhane taara nin y'o bannen de ko Mali tɛ jɛn ni a ye Faransi sɔrɔdasiw ka pan an ka jamana kunna o banna pewu awɔ o tun ye Faransi ka laɲini Nations Unies na awɔ.
ko mali tɛ jɛn ni a ye faransi avion ka pan an ka jamana kunna wa faransi ka mali bonya a k'a dɔn k'a fɔ mali de ye jamana ye jamana min ni a se b'a yɛrɛ la jamana de don i n'a fɔ faransi fana ye jamana cogo donc ko faransi k'an bonya Eh non, cɛ, Diop Diop fana a ye faransi lamɔla la kunun koyi. k'an tɛ A fa faransi lamɔla la kunun faransi koyi. ka avion tɛ pan kunna bilen quoi et fɛn min ye wagner ko ni faransi ko ye a ko ko bon ko eh, a ye terme dɔ de utiliser terme min yɛrɛ ko a y'a sɔrɔ kunun n kun bɛ mobili de kɔnɔ ne ye n jɔ kɛrɛfɛ fɔlɔ quoi ka yɛlɛ dɔɔni quoi ko mali tɛ se ka kɛ jamana ye jamana min ko a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ b'a fɔ a ye ko karisa n'i sɔnna ko karisalakaw ka don i ka da fɛ ne bɛ bɔ i ka fenêtre fɛ quoi ko mali tɛ jɛn n'o ye dɛ aa parce que français ko ko ni irisiw nana k'olu bɛ taa donc voilà ko olu tɛ se ka accepter ko partenaire dɔ ka na fɔ olu ye ko si tel partenaire rentre par la porte moi je sors par la fenêtre quoi ko tɛ fɔ mali a ye a ye bisimila po la fɔ mali quoi donc faransi ni jɔn ma ou bien faransi kelen tɛ nin o caman b'a la alimanw mana fɔ yan de n'an ni irisi bɛ ɲɔgɔn bolo an na ti baara kɛ ni ninnu nana aw bɛ taa bi aw ɲininka ko ko aw bɛ nana aw bɛ se ka to nizɛri ko barkhane bɛ minusma tun bɛ diop ko ko a tɛ kɛ ko an tɛ nana jɛn n'a ye ɛɛ amerikaw ni angilɛw ta a k'olu ma aw bɛ ka mali tɔgɔ tiɲɛ mali sɔrɔsiw bɛ bin mɔgɔ kan kɔmi ko faut que fɛn kelen bɛ yen a k'o dɔnya fɔlɔ o ye jumɛn ko bi bi in na même n'a sɔrɔ n'an bɛ kɛlɛ la gɛlɛya b'a la an ka sɔrɔsi dɔ ni bɛ to a la mais bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka sebagaya sɔrɔ jugu kan a ko wa ko hadamadenya hakɛw a bɛ ka nin fɔ ka nin amerikaw ni angilɛw nin yɔrɔ ye ko hadamadenya hakɛw ko an ti k'olu bonya parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko an ka kɛ dɛ k'o y'an ka jamana taabolo de ye quoi
mali ye danbe jamana de ye quoi o y'an ka jamana taabolo de an ka o b'anw fɛ yan na ka kɔrɔ an bɛ adamadenya hakɛ dɔn an ti k'a kɛ o kama dɛ an bɛ k'o kɛ an yɛrɛ kama maintenant fɛn min ye ka taa nkalon tigɛ ka da an na ko an ko ko minusma avion tɛ pan donc a bɔra tan ablaye diop ye kuma dɔ fɔ bon n bɛna fɔ n yɛrɛ ka terme la quoi a fɔ ka terme la quoi a se ka ablaye diop ko quoi ko sanfɛla koronnen don ani faransi ani minusma ma wa k'a t'an bɔ quoi sanfɛla ka dɔgɔ a ka dɔgɔ an na quoi
aa cɛ non ko kunun ta kɛra nisɔndiya dan de diri a kɛra nisɔndiya dan ka dɔgɔ an na quoi donc fɛn bɛ minusma ni fɛn avion ninnu ko c'est-à-dire anw n'olu tɛ se ka kun a la quoi a ka dɔgɔ a ma quoi i b'a dɔn kuma ye min ye i b'a dɔn wa c'est-à-dire a fɔ ko ni mɔgɔ ko ko a b'a yiri la quoi k'a fɔ k'a tɛ ko kalama quoi uh-huh. i fana b'a yira la ka kɛ n'a kaba la k'i den ma deli ka ko ye fɔlɔ nin y'o de ye quoi nin y'o de ye ko a bɛ ka taa n tɔgɔ tiɲɛ uh-huh. mali tɛ sɔn minusma avion ka pan dɛ mali tɛ sɔn minusma ka taga yen fɛ e mais ko a ye jate minɛ sa anw bɛ kɛlɛ de la anw ka avion bɛ wuli u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an ka drone bɛ wuli u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la anw ka avion bɛ sanfɛ an ka drone bɛ sanfɛ aw b'aw ka avion ta dɛ n'a b'a fɔ ko a bɛ taa fura di dɔ ma dɛ k'a bɛ taa ji di dɔ ma bon anw ka avion ni ou bien an bɛ se k'an sigilen yɛrɛ to yan anw bɛ yɔrɔ dɔ bon kilo bi saba kilo bi naani ɔ o bonni ko o mugujugu bɛ yɛlɛ sanfɛ de ka jigin ɔ o kɛlɛkɛ daga la o mugujugu n'o drone fɛnw bɛ sanfɛ aw fana b'a ka avion ta k'a bɛ taa don olu cɛla ye yɔrɔ ni mugujugu y'aw ka avion sɔrɔ jɔn tɔgɔ bɛ tiɲɛ non u b'a fɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ anw de tɔgɔ tɛna tiɲɛ a ko ko bon k'o de kama an ko ko yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ kana se yen fɔlɔ parce que olu ye kɛlɛ daga ye aw bɛna taga yen nɔ sisan nɔ quoi aw bɛna dabɔ a kama ka taa hali u tɛna u taa dɔ su dɔ ta yɔrɔ dɔ la ka t'olu bila avion dɔ kɔnɔ ka mɔgɔ kelen bila k'o tigi sacrifier k'o ka taa su bila yɔrɔ dɔ la et puis balle dɔ bɛ taa bɛn ma ou bien fɛn dɔ bɛ taa bɛn ma u bɛna fɔ tuguni bon Mali filɛ nin ye ka MINUSMA avion dɔ lajigin cɛ an ka mɔgɔ kibaruya yan dɛ. Ee. Walayi faransi tun bɛ sɔn ka MINUSMA avion dɔ lajigin. K'a fɔ ko Mali don. K'a fɔ ko Mali de don o la n'o tun kɛra sa o la u tun bɛ sɔrɔ ka jigin an kan.
O jugement kelen tun bɛ kɛ Ala de bɛ jamana in fɛ quoi walayi i b'a dɔn nin de la k'a fɔ Ala bɛ jamana in fɛ walayi Cano Ala bɛ jamana in fɛ sa sa Sadio kunkolo ka ɲi le fait que u ye ninnu ka u ye an ka kɛlɛkɛ daga tigɛ ninnu na même le simple fait que ninnu tun b'an ka mɔgɔ espionner hali nin yɔrɔ dɔrɔn bɔ a la quoi ninnu bɛ sɔn espionnage kɔfɛ quoi han k'u tugu ka MINUSMA avion bon Mali kɛlɛ daga yɛrɛ kɛlɛ ka gan yɔrɔ min na o la u b'a nkalon ta ka da jamana la Faransi labɛnnen tun don ka Mali déstabiliser dɛ donc Diop ko ko anw b'olu la waati min na aw tɛ se ka taa fɔ k'a b'a ka fɛn panpan o yɔrɔ la tun non ko o de la an ko fɛn tɛ pan ɔ fɛn min MINUSMA ka mandat ye renouveler ko ye Diop ko ko Mali hakililata ye min ye ko la ko faut que a pereperela ka tigɛ sisan ni MINUSMA bɛ yan u nana kun min na civil de lakana ɔ ko civil lakanani yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn an ka bɛn a kan sisan

civil yɛrɛ lakanani fɔlɔ ko ka terme in définir ka définition claire d'a ma Nations Unies k'a dɔn ko nin de don Mali k'a dɔn ko nin de don diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko nin de don donc n'u nana u b'o baara kɛ n'u nana u b'o baara kɛ o ye kelen filanan ye jumɛn n'u nana fana u bɛna civil protéger mɔgɔ minnu contre la o mɔgɔ minnu fana ka défini a ka jira o diɲɛ bɛɛ k'a dɔn mɔgɔw kana bi civil ɲɛna tuguni parce que e tɛ se ka na yan nɔ ko e nana civil protéger ni mɔgɔ dɔ nana ne t'a fɛ k'a tigi kɛlɛ ayi non nin ye rebelle ye bon anw ma na rebelle kɛlɛli ma ayi nin ye terroriste ye anw ma na terroriste kɛlɛli kama ayi nin ye binkannikɛla ye anw ma na binkannikɛla kɛlɛ mais ko e nana protéger donc n'i nana k'e bɛna a protéger e nana k'e bɛna a lakana jɔn de contre la o tigi ka fɔ fo o tigi ka dɔn fo o tigi ka fɔ tigi n'o tigi ma dɔn o tigi ka fɔ a tɛ ɲɛnabɔ ten dɛ renouveler ko kuma tɛ yan dɛ o tigi de bɛ fɔ o tigi de bɛ dɔn n'o kɛra sa o ka MINUSMA ka mandat bɛ diɲɛ bɛɛ o la a bɛ dɔn MINUSMA bɛna taa Mali la o kɔrɔ de ko ninnu sigilen filɛ soit ni mɔgɔ o mɔgɔ wulila k'i bɛ taa dugu dɔ attaquer MINUSMA b'a tigi kunbɛn
ou bien MINUSMA tɛna bilen MINUSMA ka baara dɔn dɔrɔn a bɛ jɛya parce que sisan nɔ u filɛ nin min kɔnɔna na baara jɛyalen tɛ quoi parce que u nana k'u bɛna civil lakana mais civil yɛrɛ lak lakanani kɔrɔ parce que i b'a dɔn tubabukan na ni terme fɛn o fɛn fɔra fo n'a ma définition claire ma di a ma e bɛ se ka interpréter cogo min ka di ye ne bɛ se ka interpréter cogo min ka di ye quoi min bɛ ne arranger ne b'o fɔ a la min bɛ i n'a fɔ accord accord d'Alger min filɛ nin ye an ka an ka jamana kɔnɔ sisan bɛɛ b'a interpréter n'i taara ninnu fɛ yen nɔ olu b'a interpréter cogoya min ka d'u ye quoi donc maintenant ko ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛya bɛɛ maintenant n'o yɔrɔ ninnu jɛya bɛɛ yen nɔ sisan nɔ o la le 29 o bɛ sɔrɔ ka segin ka taga vote yɛrɛ bɛ kɛ ka bɛn 29 ka dugu jɛ le 30 la quoi bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna o la minisima ka mandat bɛ renouveler a bɛ renouveler kun min kun min a bɛ renouveler cogo di déjà fɔlɔ américain yɛrɛ ni français tun bɛ kɛlɛ la min na fɔlɔ français ko ko san fila américain ko ko ti ɲɛ ko san kelen
san fila hali sa ja minisima taali yɛrɛ ma ko ti ɲɛ ko ti ɲɛ ko ko san kelen donc voici en quelque sorte u ye discussion minnu kɛ ani Ablaye Diop ye kuma minnu fɔ a ye mɔgɔ ninnu jaabi jaabi cogo la u ni jaabili ma et puis a profite nin fana fɛ c'est à dire a ye diɲɛ bɛɛ de kunnafoniya kunun quoi mali mali mali diɲɛ bɛɛ kunnafoni diɲɛ bɛɛ' dɔn parce que n'i ye brezili brez ni ila ninnu ni nɔfɛsi ninnu ni olu ka n teri ta ka la i b'a ye cɛn ninnu tɛ bɛ kala mali tɛransi
de bɛ taa kuma don ninnu da kuwa mɛ ni senfɛ a ye kuma fɔ k'a bɛɛ lajɛlen diya ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a la dɔn mɛ diɲɛya ye diɲɛ y'a faamu donc maintenant à partir de là ee an bɛ se ka sigi ni fɛn damadɔni ye a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn a bɛ se ka kɛ mandat bɛ renouveler mais ni mandat yɛrɛ ye renouveler la ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka mandat min bɛna renouveler mun de bɛna k'a kɔnɔ quoi aa parce que parce que mɔgɔ dɔw surtout eh, eh, n filɛ ne ka bloc fila min fɔ uh-huh. n'u bannen don ɲɔgɔn bolo a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen droit de veto tigi uh-huh. irisi kɔni ko non faransi a bɛ min nɔfɛ n'a y'a kolokolo dɔrɔn an b'an ka droit de veto an tɛ sɔn uh-huh.
Ala ta kɔfɛ i m'a faamu donc kɔrɔ jumɛn ni minisima renouveler la faransi tɛgɛ bɛ ko k'a jɛ k'a bɔ a la ni minisima renouveler la u tɛna sigi yan a bɛ kɛ Monusco ɲɔgɔn ye n'u nana u bɛ taa terroristes ɲini de ka taa u kɛlɛ mais n'u m'o kɛ ka ca a tɛ ɲɛ Russie b'u suivre de près i m'a faamu donc min bɛ nin cogo la a ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka a bɛna renouveler cogo di quoi parce que a ko bɛɛ a ko bɛɛ filan fila la quoi et surtout k'a fɔ ko ka minisima mandat renouveler ko k'a ɲɛmɔgɔya ta k'a di Russie ma ko Américain bɛna na financer o fana ye kata ban ni bananen ye quoi u sɔnman t'o fana ma u sɔnman t'o fana ma quoi donc Minusima ko bilama gulonnen don quoi hali secrétaire général yɛrɛ t'a dɔn a bɛna na laban cogo min na et surtout Ablaye Diop ye kuma dɔ fɔ ɛɛ comment dirais la fɛn min min bɛ ɲɛsin secrétaire général yɛrɛ ma a ko ko ale kɔni dabali banna quoi parce que ko comment est-ce que olu bɛ taa k'u ka rapport kɔnɔna la ko groupe armé dɔ bɛ yen nɔ signataire ko rebelle ninnu dɔw y'a fɔ rapport kɔnɔna la ko mali bɛ ka sɔrɔdasi ba fila ta ko olu ko labɛn olu kama quoi o yɛlɛko kuma ye koyi olu kama olu kama quoi a ko ko mali bɛ ka sɔrɔdasi minnu ta o ye minnu tun bɛ yen ni marifa b'u bolo donso b'a la denmisɛnnin b'a la fɛn wɛrɛ b'a la olu tun ye marifa ɲini ka marifa ta ka kɛlɛ kɛ donc a fɔra olu ye a ye marifa bila armée bɛ na aw ta k'u y'o recrutement spécial kɛ mais ko ale yɛrɛ ma nin kuma mɛn fɔlɔ groupe armé mɔgɔ ma n'a fɔ ale yɛrɛ ye mais o bɛ se ka taa ye nations unies secrétaire général ka rapport kɔnɔ cogo di donc o b'a yira k'a fɔ ko rapport a taara manamanakan de fara ye ne ko aa donc a bɛ mɔgɔ ninnu kɔnɔ ko ko n daminɛtɔla don quoi ayi mais ko olu kɔnɔ halisa ko an bɛ sa fɛnkɛ ninnu kɔnɔ de la en quelque sorte kuma minnu tɛmɛna nations unies kɔnɔ kunun u ye kuma in bila nin kan kan donc le 29 o la vote bɛ sɔrɔ ka kɛ D'accord drisa i ka explication fasodenw y'a faamu an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka asimi di an ma bi jamana tun bɛ lonmolama la waati min na ka maa di an ma jamana kanu bɛ maa min na i n'a fɔ son excellence colonel asimi goyita ka tila ka minisiriw fana d'a ma minisiri minnu cɛsirilen don minnu ka baara an'u ka wuli ka jɔ o dogolen tɛ fasoden si la drisa ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ barkhane ye an ka basi min tun bɛ mɛnna ka ko barika ni ye fana bila dugu bɛ ka gɛn dɔn ka bɔ dɔn dɛ ee barika ni ye mɛnna ka bila mɛ ne yɛrɛ ɲininka fɛn dɔ la ɛse se para hazsari pa kɔnsi dan i ma sini don min na naon z kan ni minima bɛ ka taga arap perezte k'a jira ko depuis faransi kɔmansera ka taa ka bɔ mali la ko mali bɛ ka dugukolo bɛɛ perdi kelen kelen donc ko fo faransi ka segin ka na ka na ale minusma protéger o bɛ k'o fɔ don min na don min ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen don mali kan nations unies kɔnɔ mali ko kuma bɛ ka fɔ o don de faransi y'a choisi ka bɔ menaka munna ɲininkali mɔgɔ kan k'a yɛrɛ ɲininka a la quoi hasard de don wa ou bien dab'a kama de ou bien coïncidence jalan don quoi ne ko ne y'a kɛ min ye dabɔ se porour que ka santasi kɛ kuwa n b'a fɔ ma o b'a la bɛn ɲɔgɔn fɛ kuwa arap bɛ taa perezte a bɛ taa fɔ ko mini kɔni fo mini ka to yan bɔn ni mini tora yan nɔ kɔman jira i la mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min b'u porotee wa depuis MINUSMA yɛrɛ y'a jateminɛ nin kɔ in na mali bɛ k'a ka territoire bɛɛ perdre parce que u taara fɔ rapport kɔnɔna la ko mali territoire tɔ tɛ tɛmɛ dix pour cent quinze pour cent kan bilen ko terroristes y'a bɛɛ minɛ an na quoi i m'a faamu donc o la mɔgɔ bɛ k'a fɔ hali an filɛ nin kuma na don min yɛrɛ faransi bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka taga a kun donc a kun y'o ye quoi donc n'o kɛra sisan mɔgɔ min min fɔ ayi non faut faransi ko in c'est-à-dire faransi tɔgɔ bɛ don kuma la quoi i m'a faamu wa MINUSMA ka protection ko kuma bɛ ka fɔ don min na exaction ko kuma bɛ ka fɔ don min na civil ko kuma fɔ don min na faransi tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɔ o don parce que a bɛ k'a fɔ ko faransi tagatɔla filɛ nin don deuxièmement a jateminɛ n y'a f'i ye ko kalo naani ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ Menaka kɔnɔna la mɔgɔ kɛmɛ saba ni kɔ fagara civilw la faransi sen kan hali a ma sen sama Menaka kɔnɔ Menaka
depuis a daminɛ na fo sisan faransi ma sen sama armée commencera ka don Menaka ka taga an ye Anderanbukani ko kuma ninnu fɛn o don an y'a ɲɛfɔ yan armée commencera ka don faransi commencera ka a retirer parce que kɛlɛ bɛ ka juguya sisan n y'a f'i ye n ko o don na n ko faransi y'a fɔ ko mali taara kɛlɛ la nin yɔrɔ na ko mais ko jusqu'à présent ko Russie ma se yen fɔlɔ et puis faransi bɔtɔla a ye kuma dɔ fɔ gosi faransi segira terme min kan ko jumɛn k'olu yɛrɛ yɛrɛtirire an tu sete an bɔ nɔ e an tu tranp tu tranpransi fasi bɔtɔla gosi u ye tu tranpransi fɔ epi u bɔra ala a ma mɛ u ko ko sariya dɔ jira gosi dɔnku k'olu nɔ tɛ parce que ko de olu bɔra ye k'olu ye bɛɛ wele ko k'a jɛ bɛɛ dɔnku k'a tɛ se ka kolon dɔn se misi de bɛ bɔ gosi don min na u y'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen u teliya joona ka mot nin utiliser pour que n'u taara a ka fɔ u kɔfɛ oui oui don nataw la u bɛ se ka voilà don nataw la u bɛ se ka mot min fɔ parce que ko depuis olu bɔtɔ la fɔ olu taara en toute transparence u ye Mali wele ka na ka fɛn bɛɛ wele ka na et puis u bɔtɔla filɛ nin Menaka tuguni u y'o mot kelen fɔ alors que u bɛ k'o mot kelen fɔ waati min na a y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ Menaka zone na terroristes bɛ ka sa terroristes bɛ ka mɔgɔ terroristes bɛ ka mɔgɔw mɔgɔw attaquer donc min kɛra Gosi faransi ye en toute transparence ko kuma min fɔ donc faransi ye ko dɔ kɛ yen fɔlɔ yanni a ka camp lasegin sɔrɔdasiw ma ni a bɛ k'o de labɛn yan parce que bɛɛ y'a ye kɔsa in na Anderanbukani kɛlɛ na n y'a ɲɛfɔ aw ye an ye min da u kan o yera faransi y'a ye k'ale tɛ se k'u protéger bilen faransi bɛna a yɛrɛ retirer ɔ a ye mun kɛ a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ quoi Ménaka camp min n'a dira an ka mɔgɔw ma an ka mɔgɔw ka kan ka camp fan bɛɛ lajɛ surtout Ménaka zone bɛɛ lajɛ faransi ye mun kɛ quoi parce que n'i ye sɛ nugu jɔlen bɛ bere b'a kɔrɔ dɛ siga t'o la n'i sera ka terroriste ninnu k'u jɔ ka nin bɛɛ kɛ fɛn dɔ bɛ a kɔrɔ quoi donc u ko k'u ye camp rétrocéder ka bɛn le treize kelen ma k'u y'a di an ka sɔrɔsiw ma quoi et puis n delila k'a f'i ye ko faransi armée porte-parole o yɔrɔ ye paka yala ni mɛ u ka ptof wɛrɛ bɛ yen min b'a yɛrɛ kɛ zunlalise mɛ ala ka yɛrɛ tɛ zuru zunlasi tɛ ka ptof don ale de bɛ ka kuma kɛ a ko cogo di ko kɛlɛ min filɛ ni an yɛrɛbu kan ko ni mali hame Gatia ni MSA olu faralen ɲɔgɔn kan ko n'olu sera terroriste ninnu na k'u bɛna taa fɔ ko k'olu sera ka kɛlɛ kɛ k'a gagner k'a sɔrɔ faransi t'a la quoi ko n'o kɛra fana k'u bɛna n'a fɔ ko ja ko nafa yɛrɛ tɛ faransi la yan k'o fana kɔfɛ ko ni ninnu sera ka kɛlɛ kɛ ka se terroriste ninnu na ko ninnu bɛ poids politique sɔrɔ donc u fanga bɛ bonya ka tɛmɛ CMA kan bamanankan kɔrɔ ye jumɛn ne bɛna na taa ka bɔ e fɛ yen an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que o kana se ka victoire sɔrɔ exactement donc fɛn o fɛn bɛ se ka aw senkɔrɔla ɲagami sisan anw b'o bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka se ka kɛlɛ tiɲɛ aw bolo quoi parce que n'aw ye sebagaya sɔrɔ dɔrɔn anw de tɔgɔ bɛ tiɲɛ faransi fana bɛ lagosi donc an bɛna na fɛn bɛɛ kɛ pour que aw tɛ sebagaya sɔrɔ donc u ka Ménaka retiré nin na a ko ka kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ kosɛbɛ u tagara u tagatɔla ye mun kɛ u tagatɔla nana fɛn min kɛ et puis chantage ni fɛn caman wɛrɛ b'a kɔrɔ quoi
D'accord Diri ka kuma kuncɛ kuma
kuma kuncɛ kuma ye min ye depuis Bazoum sɔmina ko Nations unies na ko a bɛna gɛlɛya dimansi tɛmɛnen Bazoum ye journalistew wele mali Niger journalistew tɛ ko les journalistes africains parce que Bazoum y'a jateminɛ sisan farafinna kɔnɔ ale de ye cɛnin mango ye quoi bɛɛ tigɛra a la bɛɛ bɛ k'a lagosi Donc a ye taara o théâtre-ni dɔ labɛn ka mali journaliste dɔ Joliba TV Attaher Maïga o tun bɛ yen BF1 burukina o journaliste dɔ tun bɛ yen Sénégal o ka journaliste dɔ tun bɛ yen ani mɔgɔ fila wɛrɛ tun bɛ olu ye fan wɛrɛ o yɔrɔ Bazoum ye min fɔ ko mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ale tɛ mali fɛ ale bɛ mali contre la ko tiɲɛ tɛ k'ale bɛ mali fɛ a y'a b'a dɔn sa ka bɛ sajɛ la
k'ale bɛ mali fɛ k'ale bɛna na misaliya dɔ di mɔgɔ ma ko 2012 ko sanɔgɔ kɛlen ka coup d'état kɛ k'ale wulila k'i jɔ ka kɛlɛ kɛ ko fo eh, eh, a ka minɛ a ka bɔ sanɔgɔ ninnu bolo mali ka segin ka na sira ɲuman kan ɔ ko 2022 ko ale bɛ ko kelen de kɛ o k'ale bɛ ka kɛlɛ kɛ mali de ye quoi et puis k'o dɔrɔn tɛ dɛ ko accord d'Alger min signé don min na k'o don ko ale de wulila k'i jɔ ko k'a fɔ salle kɔnɔ yen accord d'Alger ko article 6 min b'a kɔnɔna la n'o bɛ régionalisme ko kuma fɔ n'o b'a fɔ ko région président ko kala de bɛ fili a ye ko k'a sugandi ko depuis ye k'ale de wulila k'i jɔ salle kɔnɔ ko k'a fɔ ko non ko ka nin article ko k'a bɔ a la ko nin man ɲi mali ma parce que ko nin article 6 min filɛ nin ye ko nin kɔrɔ ye fédéralisme de k'ale dun b'a dɔn mali ka laɲini tɛ fédéralisme ye ko mais ko ale k'ale wulila k'i jɔ bɛɛ fɛ ko mɔgɔ y'ale kɛlɛ mais ale wulila k'i jɔ bɛɛ fɛ ko hali mali ka lasigiden minnu bɛ yen a kɛra mali teri ye sisan ko hali mali ka lasigiden minnu bɛ yen k'ale wele ko k'a fɔ ko aw kana sɔn nin yɔrɔ ma k'u ko k'u ko ko ma ko ale k'a jɔ fɔlɔ ko k'u bɛna président wele k'u ye président wele ko président ko k'u ma ko non ko k'a signé ten Allahu akbar 2000 combien accord d'Alger in kɛ waati kɛ 2014 2015 ka fɛn to senna ɔ ko ale min ye nin bɛɛ kɛ mali ye ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ mali fɛ cogo di mais a ɲinɛna min kɔ an jɔlen don dɛ a ɲinɛna min kɔ bɛ sa ta a ɲinɛna min kɔ
ɔ mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ o 2014 2015 e de y'a fɔ ko article 6 ko a man ɲi Mali ma donc bref accord in man ɲi Mali ma a bɛna na Mali ci ɔ sisan e kɛlen président ye i ka discours fɔlɔfɔlɔ ko e seko ni damayira n'i ka fanga k'i bɛna a bɛɛ ta ko k'a bɛɛ don sira fɛ sira min b'a to o accord kelen de bɛ appliquer

k'ale ka ministre de la défense bɛ to ka bɔ sira dɔw fɛ ko ka taa sanni kɛ Russie bolo ne ko Bazoum heyi i ma ɲininka nin si la a ka position clarifier dɔrɔn ka position clarifier o ye i m'a fɔ ma i taara i ta kɛ comment dirais n'Afrique ye France nɔfɛ mais i ɲɛ b'a la sisan France bɛ fɛ ka cun n'a ye Bazoum ɲɛ b'o de la sisan France bɛ fɛ ka cun ni Bazoum ye donc a yɛrɛ bɛ sisan a bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ ka yɛrɛ yɛrɛ c'est juste pour que ka jira mɔgɔ la maliyɛnw na k'a fɔ ko sadiri an ye fɔ dɔ sɔrɔ sisan sadiri an ye farafinna an ye fɛn caman yɛrɛgle kuwa o sa an bɛ ka farafinna yɛrɛ fɔ la yɔrɔ caman bulon de seere ninnu an ka ɲan siri an kɔmasa k'u seere kuwa farafin farafinna perezw bɛ siran sisan hali ka bɔ ka mali tɔgɔ jara fɔ i y'a ko ko an ka polisi k'an kelen ni kulu jatigɛ hali ayi mali kɔni ye politicien ko kɔni o kuma bannen don fɔlɔ an bɛ siran a ɲininkara Wagner ko kuma ko cɛn la k'ale tɛ fɛn min dɔn k'ale tɛ fɛ k'i da don o la Bazoum o ye Bazoum dimanche Bazoum ye France dun bɛ k'a fɔ Wagner bɛ yan Bazoum yɛrɛ ma taa fɔ de k'ale ale tɛ jɛn n'a ye ko Wagner ka na an ka frontière la yan dimanche a ɲininkara ko cɛn la k'ale tɛ fɛn min dɔn k'ale tɛ fɛ k'i da don o la ayi a t'a kalama a t'a kalama sa c'est-à-dire offensive min bɛ sen na cɛ mɔgɔ bɛ kelen sa an bɛ sira min kan an bɛ an jɔlen ka to dɔrɔn an jɔlen ka to an b'i fo kosɛbɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Job fo kosɛbɛ a ka nin baara na ka dugawu kɛ ala ka nin baara in k'a kɛ ka jamana in ka nafa kosɛbɛ et puis an ye sira min ta sisan c'est-à-dire maliyɛnw ka to jɔlen quoi i m'a faamu chaque étape an bɛ pas o pas ta k'a da avantage b'a la kɔlɔlɔ b'a la piège fana fo maliyɛnw k'o de dɔn quoi voilà a n'a piège fana bɛ ɲɔgɔn na o la waati tɛmɛnen ne bɛ to k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ taga yɔrɔ dɔn quoi waati dɔ la i kana tagacogo wajibiya a kan tuguni quoi i y'a taga yɔrɔ dɔn i b'a dɔn a bɛ fɛ ka taga yen maintenant ça a bɛ fɛ ka taga moto de la a bɛ fɛ ka taga mobili de la ou bien a bɛ fɛ ka taga wotoro de la peut-être ale de b'a dɔn min ka nɔgɔ ale ma a b'o kɛ mais n'i ko ko k'a tagacogo fɔ k'o fana jalatigɛ mɔgɔ ma deli ka mobili boli n'i y'o ka moto minɛ la ka mobili d'a ma a bɛ bin sira fɛ a bɛ gɛlɛya i m'a faamu donc waati dɔ la an ka to ka bɔdanin dɔ to an ka ɲɛmɔgɔw ye ka confiance da u ka baara dɔ la parce que nin baara ye min min kɛra nations unies na dɛ c'est comme si u taara a fɔ de k'u tɛ jɛn ni mandat Minusima ka mandat renouveleli ye parce que e taara fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye fɛn min e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka sɔn o ma a tɛna na sɔn nin ma wa hali n'a sɔnna nin ma c'est o fɛn kelen ye ne ta ye quoi o kɔrɔ de ko k'i ko ko- i ko ko ayi quoi N se ka taa. donc n'a tigi bɛ fɛ ka sɔn sisan nɔ a b'a yɛlɛma k'a k'i ta ye k'a di i ma i m'a faamu alors que i kun bɛ mɔgɔ caman ka kuma de mɛn n u bɛna an kɛta u bɛna kɛta u bɛna kɛta n'o mɔgɔ ko dɔgɔya dɔɔnin musoman min pp an teliz ee surutu mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ'a fɔ ko mali dɛmɛ ma sɛ poro minnu bɛ'a fɔ ko mali dɛmɛ ka bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ ma kuwa polo min bɛ bolo b'a dɔn o jumɛn i b'a dɔn ma sen ba kɛ mɔgɔ dɔ k'a fɔ k' b'a ka vz in pse na k' kɔsɔnba ne ye kɛlɛ ban ni fara ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi parce que Faransi ko ko a b'a ka vision n'a ka taabolo imposer anw kan donc moi je pense que mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka Asimi dɛmɛ e tɛ Mali kɔnɔ na moi je parle de nationalité tɔw de ko dɔn ka fara jamana tɔw la ani mɔgɔ wɛrɛw kan ni aw bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ aw kana t'aw sigi ka analyse nin dɔ bɔ ko fo Mali k'o de kɛ sisan sisan ni Mali m'o kɛ dɔrɔn a b'olu ka dunni ni bali ta ee Mali bɛna na feere a bɛna na feere moi je pense que o tɛ Mali dɛmɛnen ye quoi o ye k'a fɔ ko o ye ka Mali turu ne kan alors que nous ni anw kun ni an Mali kun man kegun quoi sisan an kun b'a sɔrɔ gɛlɛya caman y'an sɔrɔ. donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'an dɛmɛ cadre kɔnɔna la cadre min b'an fana bila l'aise la mais u kana essayer k'a fɔ k'u b'an kɛ u fana ka otage ye tuguni quoi u bɛ fɛ ka anw dɛmɛ mais fo anw ka taga olu ɲɛna sira fɛ alors que anw de bɛ mali la yan nɔ ça ça sera très compliqué quoi i m'a faamu donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni fili min kɛra kuma la o ye o tɛ dabɔkama ye A'a tɔgɔ don kuma ɲɛna voilà kuma n'a tɔgɔ don an bɛ i yɛrɛ fo ka sabu kɛ ka wuli ka jɔ n'an y'i weele wagati o wagati i bɛ baara fɛn o fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen bila ka na ka fasodenw kunnafoni o kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la fasodenw ko ko ka foli lase i ma kosɛbɛ Diri parce que ninnu ye baaraw ye baara min ma nɔgɔ kosɛbɛ n'a fɔra nations unies ka fɛn kɛra tan ni an b'an sigi k'a to nin cogo in na tan Job dun ye baara min kɛ a ye baara kɛ jamana de ye jamana kɔnɔdenw ka ka se k'a dɔn mɔgɔ min bɛ yen ni jamana ka baarakɛla don ni jamana ka baarakɛden don a taara a ye baara jumɛn de kɛ ka se ka jamana denw kunnafoni o la o ye an fana ka baara ye o ye surtout n ye kuma daminɛ na Diop don min na ni Diop ye ɲɔgɔn Diop ko ni aw b'a fo Diop yɔrɔ o yɔrɔ a ye Asimi de fo quoi ayi n'o fɔ bɛɛ ye o ne ko a da n'o de fɔ den ko minisiri ɲɛnama tɛ yen président ɲɛnama de bɛ yen siga t'a la diɲɛ bɛɛ ka sɔn a ma minisiri mana ɲɛ cogo o cogo ni président ma ɲi a b'i bolo kɔ ka bɔ baara la pewu k'i bila kɛrɛfɛ ni Diop kelen de tun ye IBK ka ministre des affaires étrangères ye mais an b'a dɔn ni président ma ɲi minisiri ɲalen ka gɛlɛn wara ɲɛ cogo o cogo n'i ko k'i bɛ sira dɔn eh, basi ma dan ka secret dɔ fɔ sisan parce que hali accord ko la Diop ninnu de tun bɛ taa ni ka segin la Diop ye mémorandum kɛ o eh, page mugan ɲɔgɔn ka taa présenter ko accord la ko ka nin bɔ a la ka nin bɔ a la ko ka nin bɔ a la ka nin bɔ a la ko ka nin don a la ko ka nin don a la mais o welela k'a fɔ non non ko a ka ɲi o bɛɛ kɛra IBK ka taa waati donc an k'a dɔn président ɲuman de bɛ yen An bɛ son excellence colonel Asimi Goyita an b'a fo ka se foli lase a ka minisiri bɛɛ lajɛlen ma ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasalamu

ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko butigi sɛti onzi sɛti onzi ale carilen don bamako fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye sosiyete Dramera et Frères maaw ka butigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o be tali kɛ alide bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun be tali kɛ 76 14 19 19. sɛti 11 de ye sɛbɛnninkɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mɛtiri yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye cɔyi ni ani restaurant sibi center man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 kalabankɔrɔkaw fɔɔ ka taa se kabalakaw ma aw be se ka aw senfa biribiri ka se cɛbani fɛɛn min ye lise denba kanda keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la cɔyi wala n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen banankabugukaw aw fana bɛ se ka 7 11 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la min bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni banankabugu ta ni o bɛ lise Ibrahima Ly yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ cɔyi u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la minnu bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugubɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fɔɔ ka taa se savonw ma déodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fɔɔ ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société dramera et frère

Al umra bɛ silamɛw kunnafoni k'a bɛ dugutaa kɛrɛnkɛrɛnnin min labɛn saan ba fila ani mugan ni fila umra hukumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bɛ sen na hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avirilikalo tile naani ka taa bila a tile tan ni seegin na saan ba fila ni mugan ni fila ko o musakaw bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa bi seegin na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na N'o b'a daminɛ avril kalo tile tan ani wolonfila ka taa bila mɛ kalo tile fila la san ba fila ani mugan ni fila o musakaw bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa kɛmɛ ni mugan na al umra b'a da silamɛw tulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bɛ senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw dugutaa la ni o yɛrɛ bolodalen don ka bɛn fevriye kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni fila ma al umra be silamɛw fo minw ye dannaya da u kan wa a be weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taanikasegi ɲuman na saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minw be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutaalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la an ni kɔnpaɲi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na Ka fara o kan an bɛ visa di dubayi tagalaw ma ka asiransi labila dugutaalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye orange money moneygram ria ale ni western union al umra sigiyɔrɔ bɛnnen don immeuble fatumata sumare ma rue baba jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble jige 3 ma nɛgɛjuru siraw mugan mugan ni fila bi saba ni naani bi wolonfila ni seegin mugan mugan ni fila mugan ni naani bi wolonfila ni fila walima bi wɔɔrɔ ni naani mugan ni sekin mugan ni sekin tan ani duuru bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonfila ni sekin bi sekin ni sekin bi wɔɔrɔ ni sekin bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonfila ni saba bi duuru ni kelen bi duuru ni duuru walima bi wolonfila ni wɔɔrɔ tan ani duuru bi saba ni saba bi sekin ni naani an ka email al omrabas arobase